Nya ejula gị anya na ọ dị ọtụtụ ndị nne ndị na-ekpere ụmụ ha ekpere ndị nwaanyị ka ha lụta di ji ego ọfụma ka ọ bụrụ ngọzi na mmepe ụzọ nyere ezinụlọ ha. Ụfọdụ bụ ndị na na-abụ ọ bụrụ na onye ji ego bịara nwa ha nwaanyị, ha na nwa ha nwaanyị ahụ ga-enwegide okwu na ọ bụrụ na ọ jụ ịlụ onye dị otu ahụ, ha ga-enwegide okwu, ọ dịmakwa Ọtụtụ bụkwa ndị na-akwanyekwa ụmụ ha ịlụkwa onye na-abụghị obi ha. Ya mere e ji enwe katakata n'ọtụtụ ezinụlọ taa. Ya ka e ji enwe mgbake n'ọtụtụ ezinụlọ taa. Ọtụtụ ndị nne bụkwa ndị na-adọ ụmụ ha di, na-adọ ha kwa ụgwọ, na-asị, Kedụ oge ị ga-akpọtara anyị nwoke ọ bụ ọ ga-abụ gị na ya? nke ga-eme ka nwaanyị nọrọzie n'ụjọ na-emezi na-aghọzi nwoke chom chom chom ebe o si pụta aghọrọ ihe dị otu a adịghị mma ebumnobi ndị nne ọtụtụ ndị nne ji eme ihe dị otu a bụ ka ha wee nweta ọtụtụ ihe ma ọ bụ rite ọtụtụ ihe n'aka ọgọ ha nwoke ụfọdụ ga-asị ọgọ nwoke bịa ọ rụọrọ m ụlọ gonye m ọgọdọ gonye m ụgbọala gonye m ọtụtụ ihe Gị bụ nwaanyị, ọ bụrụ na ị nwee ụdị nne dị otu a, onye ji ego were bịa n'ụzọ gị ị wee jụ, ọ ga-ebutere ụnụ ọtụtụ okwu. Ị mara na ụlọ ahụ agaghị abazi ụnụ abụọ. Ọ ga na-asị, pụọ ebe a be di m ka m nọ, gaa be di nke gị. Okwu dị otu a na-agbawa nwatakịrị obi. I wee megidezie wee lụọ nwoke ahụ. A na-egbugodi gị ilu, a na-etigodi gị ihe n'ụlọ be di gị ahụ. Ọ ga-asịkwa gị, gị alakwana. Gị na-ekpere ya ekpere na ọ ga-agbanwe. Gị na-ekpere ya ekpere ole mgbe ọ ga-agbanwe kwanụ nne? Nne ọ ga-agbanwe ole mgbe? Ọ bụrụ na ị bụ onye nne dị otu ahụ, gee m ntị. Ị kwesịrị ịma na nwoke na-akpata ego, nwaanyị na-akpatakwa ego. Ị gaghị echebe ọgọ gị nwoke ka ọ bịa bụrụ ngọzi bịa gbanwee ọnọdụ ezinụlọ gị. Ị gaghị echebe ọgọ gị nwoke ka o gonye gị ụgbọala rụọrọ gị ụlọ Nwa gị nwaanyị nwekwara ike igonye gị ihe ndị a ma ị zụta ya ọfụma. Ị nwere ike ịzụta ụmụ gị ndị nwaanyị. Ha nwere ike igonye gị ihe ndị a ma ị zụọ ha ọfụma ọfụma. I kwenyere na ha, na-ekpere ha ekpere oge niile, zụọ ha etu aka gị ha. Ihe ndị a ha ga-emere gị ya, ị gaghị asịzi ka ọgọ gị nwoke mere gị ihe ndị a maka ị zụrụ ụmụ gị ọfụma. I nwekwanyere ha ndidi na onye ndidi na-eri azụ ukpo. Enweghị isi abụọ, ị nwere ike ime ụmụ gị ha bakwa ọgaranya. Naanị haziere ha ụzọ n'oge. Kwere na ụmụ gị pụrụ ime ihe dị otu a. Kpebere ha ekpere. Haziere ha ụzọ n'oge. Nke gụchaa akwụkwọ, ọ bụrụ ọrụ ọ mụọ ozugbo ozugbo, ọ bụrụ akwụkwọ ọ gawa ndị na-azụkwa n'ahịa agaa mụma ahịa ọ dị ọtụtụ ihe ndị a na-eme eme i jiri oge haziere ha ya ihe ndị a agaghị abụ nsogbu gị zụta ụmụ gị ọfụma akwanyere ha ka ha mee ihe na-abụghị obi ha hapụ nwa gị nwaanyị nwa gị nwaanyị dịkwa ụkwa hapụ ụkwa gị ka ọ kaa aka agana adụwa ya osisi ka o wee da- hapụ ịdara onye o kwesịrị ịdara ka o wee daara gị hapụ onye o kwesịrị ịdara adụzina ya osisi ụkwa kaa aka chaa acha o ruo oge ya ọ daara onye bụ obi ya i wee chefuo na ụkwa ruo oge ya ọ daa i kwesịrị ịma na onye ọbụla ji obi ya wee gaba agha agha adịghị eri ya a gbagodi ya egbe n'obi obi esikwuo ya ike mana onye ọbụla ụmụnna ya nunyere ya gawa agha anwụrụ egbe a gbara onye ọzọ na-egbu ya nne mkpi nkugowe anaghị agba